Sa curtura antiga de sa Sardigna est fata puru de arreligioni. Medas bortas bieus chi logus chi funt istètius frecuentaus de is antigus, mancai de is preistòricus o de is nuraxesus sighint a essi bìvius in s'edadi cristiana. Chistionaus duncas de sincretismu arreligiosu, unu de is logus prus emblemàticus chi chistionaus de sincretismu est siguramenti Santu Serbaroi de su Sinis, seus in sa zona de Aristanis aundi ddoi est una crèsia, una crèsia antiga, ma asuta de custa crèsia is archeòlogus ant agatau unu tempru de edadi nuraxesa e in is annus chi sighint su logu est stètiu comuncas frecuentau cumenti tempru de Eshmun opuru cumenti tempru de is divinidadis de Marti e Vènere, fintzas a arribbai a su cristianèsimu, duncas bieus in su pròpiu logu diferentis arreligionis sighei-sì custu servìtziu ca est de importu mannu po sa stòria de s'arreligioni antiga in Sardigna.

Innoi aintru eus a biri unu templu chi esti fortzis sa cosa prus importanti de su sincretismu arreligiosu in Sardigna, chi partit de s'edadi nuragica cun cuatrus putzus dedicaus a su cultu de s'acua, Sighit in edadi fenìcia, pùnica, cun sa divinidadi de Eshmun. Sighit ancora in etadi romana cun Esculàpius, Venus, Mars, ma puru Ercules, poita nci teneus unus cantu de disegnus chi Rapresentant Ercules chi fait is doxi fatigas. Custa est sa parti prus interna de s'ipogeu, est sa parti chi est stètia fraigada in etadi arromana e podeus biri custa afardasamentu chi ant fatu po s'acua, po s'umididadi, S'ipogeu sighit in edadi cristiana, in edadi paleocristiana, cun d-un'artari, un'artari po fai sa missa. Una de is cosas prus curiosas de custa crèsia est sa fasi islàmica. Innoxi ddoi est una scrita pigada de su Coranu chi est stètia fata siguramenti in su millìcuatruxentucuindixi, candu, in su gulfu de Crabas, ddoi est stètia un'arribbu, un'arribbu de is arabbus, duncas calincunu de custus arabbus est bènniu innoi e lassau custa scrita pigada de su Coranu aundi si narat chi su paradisu e s'inferru ddoi funt diaderus e Allà est mannu. Innoxi bieus su lacu aundi poniant s'àcua po fai is ablutzionis. In su muru invècias is pinturas de su milli cincuxentus o milli sexentus, ddu podeus cumprendi de custus ominis chi funt in sa nai, cun d-unu capeddu tipicu de cussu periudu, e atras pinturas de edadi arromana, bieus animalis, nais, ominis. Ma sigheus, sigheus e bieus is atrus aposentus. A primu de intrai in s'atru aposentu poreus biri innoxi, in mesu, su putzu, su putzu fortzis principali, de totu s'ipogeu e in custu aposentu piticheddu atras pinturas ma pinturas de edadi arromana cumenti custu animali podit essi unu cani unu lupu atrus Non si binti, non si binti poita s'umididadi chi est stètia innoi po sèculus ari cuau custas pinturas chi funt stètia agatadas in su milliotuxentus, ant ogau totu sa parti de s'umididadi chi si fiat formara in sèculus de abandonu de totu s'ipogeu. Imoi andaus a s'atra parti. A s'atra parti bieus is pinturas mellus allogadas. Cumentzaus de innoi aundi si biri unu leopardu. Una nai. de edadi arromana, unu sìmbulu chi parit unu coloru e chi est assotziau a su cultu de Eshmun. Ddoi funt prus manus innoi, poita poreus biri custa cara fata beni cun is pilus est una fèmina, fortzis una divinidadi. Innoxi bieus un'angiuleddu. E podeus legi innoi Mars e Venus. Boli nai chi innoxi ddoi est stètiu puru su cultu de Marti e de Vèneri. Ma una cosa chi bieus meda in totu s'ipogeu funt custas literas RF, RF de sighida, nd'agataus unus cantu 'e dexinas, e RF boli nai siguramenti Refè pe alesh. chi boli nai sana mi in lingua pùnica, semìtica. Unu logu piticu, est berus, ma cun millènnius de stòria, de stòria de fedi, de religioni, Immoi seus a biri un'atra parti de s'ipogeu, aundi si contat invècias sa parti paleocristiana, s'artari, s'artari chi umperat cun probabilidadi partis prus antigas, innoxi de a palas fadiat sa missa su su predi, in is primus sèculus a goa de Cristu, e sighendi podeus notai, una pintura, una pintura aundi si bint duas personas aintru de una gàbbia, fortzis funt is cristianus martirizaus asuta de s'impèriu de Diocletzianu in su de tres sèculus a goa de Cristu. E sighus a biri sa scrita RF chi, dd'arregoraus, boli nai sana mi. Immoi andaus a biri s'atra parti, s'urtimu aposentu, unu de is prus interessantis. Bieus innoi duus piscis o delfinus o puru balenas e in custa topu mancai si poreus imaginai su ciclu de Giona, unu ciclu chi bieus a intrus de sa Bibbia. e sighendi atrus animalis, atras scritas in pùnicu o in latinu, animalis cumenti lionis chi fudiant imperaus a intrus de is circus, e intzandus podeus pensai a is primu cristianus, ma fortzis custu aposentu est stètiu iscola puru, poita innoi bieus s'arfabetu aregu, alfa, beta, gamma, E aici nendi. A s'atra parti unu cuadriga cun sa biga, seus in edadi arromana, e cuatru cuaddus bieis cun un'omini, un'omini cun sa prama de sa vittoria. Un'atru personaggiu cun d'una cun d'unu capeddu in conca, una sorta de corazza E fortzis sempri a intrus de su circu, is colosseus. E po acabai, custu animali, unu pilloni, mancai acapiau sempri a sa simbologia de is primus cristianus.
Candu chistionaus de sa Sardigna in edadi arromana, no depeus pentzai ca is Sardus chi ddoi fiant primu funt sparèssius e funt arribbaus sceti is Arromanus. Teneus esemprus de Sardus chi funt stètius incuadraus mancai in s'esèrcitu arromanu, e cussu ddu sceus gràtzias a nòminis chi ndi 'enint de sa règini paleosarda. Un'esempru seguramente importanti est su diploma militari de Tunila chi ant agatau in su sartu de Durgali. Custu diploma oi ddu podeus biri in su Museu Archeològicu de Nùgoro e sa còpia in cussu de Dorgali e si contat de unu sardu chi Mancai tèngiat s'orìgini sarda, comuncas in prus de bint'annus de carriera militari a s'acabu podit otenni totu is deretus de tzitadinus de sa tzitadi de Arroma. Eus biu duncas custu custu diploma in su Museu Archeològicu de Durgali. Sighei-sì po biri custu importante repertu.
Candu chistionaus de sincretismu, non chistionaus sceti de su chi ispetat a sa religioni, chi est comuncas una cosa importanti aintru de sa sotziedadi, Ma depeus fai riferimentu puru a totu is atras sferas, mancai s'architetura, sa cultura, sa gastronomia, sa parti militari, ma puru a intru de is arrelatas chi ddue funt tra is sardus e atrus pòpulus. Candu nascit Roma e si spainat in totu s'Europa e arribbat fintzas in Sardigna, ita sutzedit? Sutzedit ca is sardus sighint a bivi in cust'isula, mancai càmbiant sa manera de bivi, càmbiant sa manera de fraigai domus, is tèmpius, e tenint ancora in edadi arromana nominis chi ndi 'enint de s'edadi nuraxesa. Un'esempru importanti po su chi spettat a su sincretismu sotziali est s'istòria de unu sordau, Tunila. Tunila est stetu unu sordau de sa zona de Drugali chi, a coa de binticincu annus de carriera militari, at tentu unu diploma 'e sa romanisadura civili. Custu diploma est datau pretzisamenti a su dexi de mes'e Laramini de su sessantanoi a goa de Cristu, candu fure imperadori Nerva. Ita si 'olit nai? Ca is sardus no scumparint de sa Sardigna, ma benint arromanisaus. Meda de custus, cumenti Tunila, chi fera parti de sa cohors secunda gemina Corsorum et Ligurum, at detzìdiu de traballai po s'impèriu de Roma e mancai chistionara ancora sa lìngua de is ajajus, chi fiat su nuraxesu, mancai pregara ancora sas divinidadis chi non fiant romanas ma de su perìodu nuraxesu, Ma comuncas at bìviu in d-unu perìudu chi est cussu arromanu, circhendi de pigai comuncas elementus chi fadiant parti de sa cultura de Roma. Medas sardus siguramenti in edadi arromana detzidint de intrai a traballai cumenti gherreris in s'esèrcitu romanu. Teneus puru sa cohors Sardorum chi fiat pròpriu una legioni fata de sardus chi detzidiant de cumbati in s'esèrcitu arromanu e mancai andai in atrus logus chi fiant atesu de sa Sardigna. Eus biu su diploma de Tunila ma is esemprus funt meras, però cicaus de cumprendi mellus chini fiat cust'omini ita at otènniu a s'acabu de sa carriera militari. Po ndi sciri de prus eus intravistau unu epigrafista sardu, Claudio Farre, chi s'at spricau mellus chini fiat a Tunila e poita at arriciu totu custus deretus a s'acabu de su traballu cumenti militari.
Beni beniu Claudio Farre, epigrafista, spertu de iscrituras de edadi arromana in Sardigna. Chistionaus oi de is diplomas militaris. Duncas totu sa parti chi ispetat a sa gherra o comuncuas a is militaris, una cosa chi est sempri stetia affascinanti. Ita funt is diplomas militaris e poita funt aici importantis in Sardigna? Duncas, sos diplomas militares sono documentos ufficiales innanzitutto e sono copias personales de un'attu, Ufficiale de s'imperatore. Sos diplomas militares enian datos a cuddos sordatos chi no ini già citadinos, quindi de cussos repartos chi son cramatos ausiliari, e veniat datu a sa ine de su servìtziu, quindi dopo vinti, vintichimb'annos de servìtziu in determinatos repartos. Su diploma militare est atu de duas lastras de brunzu. chi sono unitas a tipu libru e sono iscritas a un'ala e a s'àtera, quindi b'at unu testu esternu e unu testu internu. E in custos testos b'at iscritu chi s'imperatore daiat a a determinatos repartos e quindi a sos membros de custos repartos determinatos diritos chi lis ispetaiat dopo su congedu, quindi sa citadinantza, su diritu de si pòter isposare e imparis a custos probabilmente unu unu prèmiu in terrinos o in dinari.
E cali est, segundu tui, cussa prus longa, cussa chi si 'onat prus informatzionis e duncas sa prus importanti agatada finzas a imoi in Sardigna? Bi nd'amus meta importantes, sa prus sa prus intrea e quindi chi est puru sa prus antica, est una testimonianza de Anela. Però potimus montovare puru su diploma de Tunila de Durgali e su diploma de Hannibal de Posada. Tocat de ammentare chi su prus de sos diplomas chi amus acatatu in Sardigna 'enint totu dae sa zona centro-orientale. dae Olbia, duos, dae Tortolì e poi su restu totu dae sas zonas internas, Ozzastra e atuale Provìncia de Nùgoro. E comente mai, segundu tui, ndi 'enint prima 'e totu de cussa zona oppuru est, naraus unu lìmiti imoi de sa cica archeològica e stòrica? Quindi, pro mene non potet èssere e no est assolutamente casuale. ca tra l'altru custas zonas sono cussas chi dae su puntu de vista archeològicu de sa fase romana son cussas chi connoschimus de mancus. S'idea mea e de sos istudiosos chi bi son istatos prima 'e mene est chi custas testimoniantzas nos naran chi in età romana, in età imperiale a custos sordatos lis 'eniant datos, terrinos in sa zona uve galu como b'at de mancus zente sa demografia est prus bassa e custu tipu de atzione serviat siat a sos militares, ca lis daiant terrinos, potiant torrare meta in sos locos in uve o aiant operatu opure uve 'in naschitos, siat a s'autoritate romana, ca bi tzacaiat pessones novas, pessones romanas in custos locos e quindi namus dae su puntu di vista culturale 'it meta importante pro s'isvilupu de sa societate romana provinciale in custas zonas pacu abitatas. As fatu mentzioni a is arrepartus militaris ausiliàrius, giustu? E cali funt custus arrepartus?
Quindi in sa prima fase, namus in sa prima metade de su primu sèculu, connoschimus repartos ausiliàrios chi sono dislocatos tota in tundu a sa zona interna. Bi nd'amus in sa zona de Oschiri, in sa zona de Àrdara e puru in sa zona prus in bassu, potimus nàrrere a curtzu a Fordongianus. Però connoschimus distacamentos puru prus internos, ad esèmpiu in su territòriu de Vitzi, però namus chi dopo custa prima fase b'est unu ridimensionamentu de sa de custos repartos, son de mancus ca b'at de mancus bisonzu e quindi connoschimus duos repartos in sas zonas internas, semper tramite sos diplomas

prus manna. Duncas puru sa parti militari piri is sardus arromanizaus, poita po esempiu scieus ca Tunila est sardu e no est arromanu o de un'atra parti de de s'Europa arromanizada.
Quindi Tunila est unu sardu romanizatu, ovviamente, ca est unu sardu chi at servitu in s'esercitu romanu pro determinatos annos. Est unu nùmene chi connoschimus solu in custu documentu. E poi b'est un'àteru indìtziu chi nos narat chi probabilmente it de cussa zona, ca in fatu de su nùmene b'est custa indicatzione Caresius, chi est cunsideratu unu ètnicu, in su sensu chi est riferibile a unu pòpulu chi, sigundu sas fontes principalmente Tolomeo, istaiat acurtzu a su territòriu de Durgali, in sa zona de su Cedrino, quindi semus in cue. Quindi est plausibile chi Custu veteranu, custu congedatu, siet torratu in cussa zona dopo apuntu su congedu. No ischimus si est una decisione ch'at picatu isse, quindi namus spontaneamente, oppure si est puru una decisione chi est istata ispinta dae s'autoritate romana pròpiu pro chircare de controllare, de popolare cussas zonas chi torro a nàrrere in pacu abitatas rispeto ovviamente a sa Sardigna costiera e a sa Sardigna de su Campidanu. Gràtzias pro custu arrexonamentu chi s'ari ghetau luxi de prus apitzus de sa Sardigna arromanizada e chi imoi torrat a biri is sardus a cumenti protagonistas de sa stòria insoru mancai non seus prus in s'edadi nuraxesa, in sa preistòria e aici nendi. E duncas nosu ti torraus gràtzias e speraus de si biri chitzi. A mezus bìdere.
A si biri.
In su coru de sa Sardigna, in su trèmini a intrus de sa Brabaxa de s'Ollasta, in d-unu sartu chi ancora oi tenit su nòmini de su passu de Correboi, Is archeòlogus ant iscrobetu unu santuàriu de edadi nuraxesa. Seus andaus a s'Arcu is Forros, aundi ddue funt no sceti forrus po scallai su minerali, ma puru unu scantu de temprus a megaron. Nosu, candu chistionaus de arreligioni de sa Sardigna nuraxesa, seus acostumaus a pensai mancai sceti a is putzus sacrus, a su cultu de s'àcua. Ma no est sceti custu, is temprus a Megaron siguramenti fiant acapiaus a un'atru elementu de sa natura, est a nai su fogu, e a intrus de custus temprus siguramenti ddoi fiant sacerdotessas, cumenti is vestalis romanas, chi teniant su còmpitu de tenni sempri alluta custa fiamma, custa pampa, po indicai siguramenti sa vida e calincuna cosa naraus chi spetat a sa religioni de is populus de sa Sardigna nuraxesa. Duncas sighei·sì in cussu serviziu e andaus duncas a biri su tempru de s'Arcu 'e is Forros.

Custus edifìtzius non funt de forma circulari cumenti sa majoria de is istruturas de edadi nuraxesa, ma tenint una forma, naraus, retangulari o cuadrangulari a bortas. A ita serbiant e chini ddoi fiat a intrus? Pentzendi a is brunzitus chi ant agatau in su tempru de Domu 'e Urxia a Sterzili, aundi ddoe fiant duas fèminas cun una manta longa, unu capeddu, siguramenti funt temprus acapiaus a sa feminilidadi, ma non nch'intrant nudda cun su cultu de s'àcua, cussu dd'agataus in is putzus sacrus. Cussus temprus teniant una crobetura a dòppiu spiovente de linna, fortzis ddoi fiat puru argidda, o puru in certus atopus ddoi fiant lastrixeddas de perda. Funt temprus chi funt prus recentis, prus nous, acaraus a is nuragis chi funt prus antigus. Cussus temprus oi si ndi contant prus o mancu cincuanta in totu sa Sardigna e funt de s'edadi 'e su ferru, duncas giai casi milli annus agoa sa fraigadura de is nuragis. A s'Arcu 'is Forros, duncas, teneus totu is edifìtzius printzipalis de sa Sardigna nuraxesa, ma puru religiosa, a parti is putzus sacrus chi eus a biri in atrus logus, su chi arit Acostau a s'interessi de is archeòlogus est stetiu pròpriu su nùmeru aici artu de is tempus a Megaron. Sa religiosidadi teniat siguramenti una gerarchia a intrus de custus santuàrius e fortzis custus aposentus funt, naraus, is bancas de s'època, poita a intrus ddoi fiant ainas e prendas de valori meda artu. fortzis is personas prus arricas chi preguntànt una gràssia opuru chi passànt de innoi po andai in sa costa o a s'imbressi depiant lassai ogetus de valori, craramenti acaraus a su status sotziali de sa personi. Sa Sardigna in custu perìodu, seus chistionendi de s'edadi 'e su ferru, est arrica meda. Sa majoria de is prendas chi eus agatau in su mundu nuraxesu ndi 'enit pròpriu de is santuàrius cumenti cussu de s'Arcu 'e is Forros.
De sa bidda de Biddamanna Strisàili andaus in Bravaxa, in su comunu de Fonni, in d-unu logu chi ddi nant Gremanu, in is annus noranta s'archeòloga Maria Ausilia Fadda arit bogau a pillu unu santuàriu mannu meda, una parti est in cùcuru 'e monti, un'atra est in sa baddi e tenit dus tempros, unu acapiau a su cultu de s'àcua e est su Putzu Sacru connotu meda comuncas giai in sa storiografia de s'archeologia sarda. S'atru, chi est in bàsciu, est unu tempru de forma retangulari aundi is archeòlogus ant agatau unu lacu aundi siguramenti ddue fiat unu fogu chi fiat sempri allutu e duncas torraus, naraus, a su cultu arreligiosu chi eus biu in su serbìtziu de prima in s'Arcu 'e is Forros.
In sa parti bàscia de su santuàriu de Gremanu, a intrus de su Tèmenos prus mannu, ddoi est unu tempru a Megaron piticheddu, unu de is prus piticus chi conosceus ma puru unu de is prus interessantis, eus a biri poita, sighei-mì. A intrus podeus biri su chi abarrat de unu focolari fatu cun perda de trachiti Chi ddoi est stètiu su fogu ddu cumprendeus puru de custa perda chi est totu scallara e duncas candu is archeòlogus ant agatau cinixu, craboni e atra cosa, naraus scallara, ant pentzau ca custu fura su tempru de su fogu. Duncas in edadi nuraxesa teneus dus elementus de sa natura chi funt a tesu ma puru acanta, S'àcua, cun is putzus de nuraxis, e su fogu, invècias, chi beniat cultualizau aintus de is tèmpius a Megaron.
Mera bortas s'incàpitat de biri crèsias chi funt stètias fraigadas acanta de nuraxis. Siguramenti no est un'atopu, ma ant detzìdiu de dda fraigai pròpiu ingunis poita mancai fiat giai un'àrea sacra. E cussu chi est sutzèdiu in sa bidda de Silanus in sa crèsia de Santa Sarbana chi agataus pròpiu acanta de su nuraxi, ma intru naraus de su nuraxi e de sa crèsia ddoi est puru unu tempru de edadi arromana duncas Teneus totu is fasis de sa stòria e de sa religioni de sa Sardigna antiga.
Cun s'acabbu de sa tzivilidadi nuraxesa, sa Sardigna passat a una fasi chi oi nomenaus pùnica, arromana e bizantina. Agoa chi nd'est arrutu s'impèriu romanu de Scurigadroxu, sa Sardigna difatis intrat in s'òrbita bizantina chi teniat sa capitali in Bisàntzio e in cussu perìodu arribant innoxi is paras de Obrescidroxu. Custus paras a bortas fraigant is crèsias in logus chi funt stètius bìvius giai in s'edadi nuraxesa e arromana. Su situ de Santa Sarbana, in su comunu de Silanus, seus in su Màrghine, in su centru de sa Sardigna, est un'esempru de su chi est acadèssiu apitzus de su sincretismu arreligiosu agoa de su perìodu de su paganèsimu. Meras crèsias funt stètias postas acanta de logus paganus, nuraxis, tèmpius arromanus o pùnicus. Custas crèsias funt is prus antigas chi agataus oi in Sardigna, tenint una pranta a cruxi grega, cun is bratzus totus de longària oguali, e tenint in sa parti centrali una grobetura a tolos chi arregorat, chi boleus, puru sa grobetura de i nuraxis. Ma is architeturas nd' 'enint de obrexidroxu. puru is santus, Santa Sarbana, Santu Miali, Santa Brabara, Santu Giuanni funt nominis de santos chi arribbant in su primu cristianesimu e chi meda bortas depint sostituiri divinidadis de su periudu de su paganesimu. Duncas bieus ca in is proprius logus abarrat cust'aura de sacralidadi de s'edadi nuraxesa fintzas a su mezuevu. Santa Sarbana est unu de cussus giassus chi oi tzerreaus novenarius. Is novenarius tenint a intro e in giriu de sa crèsia is domus po is pellegrinus chi ddis narant, ddis nant ancora oi cumbessias o muristenes e depiant serbire pròpriu po ospitai is pellegrinus. Meda bortas custas domus funt stètias fraigadas pròpriu in pitzus de is barracas de edadi nuraxesa o puru de atrus edifìtzius de edadi arromana. E ita serbit? Serbit pròpriu a fai abarrai sa genti in is logus sacrus, mancai sa divinidadi siat cambiada de s'edadi de sa cultura de su paganesimu fintzas a su cristianesimu. In s'annu duxentuchindixi a nantis de Cristu ddoi est una batalla manna a intrus de s'esercitu sardu de Ampsicora e cussu de Tito Manlio Torquato, duncas dus mundus duas curturas faint una batalla po detzidi sa romanizadura de sa Sardigna. Cornus est unu logu connotu pròpriu po custa batalla, però chi oi detzideis de andai a bisitai su giassu, eis a biri tres seus de edadi paleocristiana chi funt stètias fraigadas a intrus de su de cincu sèculu a goa de Cristu. Andaus duncas a ingunis ma cun s'imaginatzioni o mellus gràtzias a sa tecnologia. Eus a biri duncas unu bìdeo fatu de manera tre dì e torraus gràtzias giai de imoi a sa Regioni Autònoma de sa Sardigna chi s'at donau sa possibilidadi de ddu fai biri in custu programma.

Sa leada de Aristanis, cun sos tretos in pranu serente sa costera de su mare e sos montrigos a cara a intro est seguru unu de sos prus ricos e varios de sa Sardigna mesana-otzidentale. Inoghe, a pè de sa filera de montes de su Montiferru, b'at sa 'idda de Cùgliere cun su burghigheddu de mare. In unu de custos, chi li naran Santa Caterina di Pitinurri, in s'artura de Corchinas, sos cartaginesos aian fraigadu su bidditzolu famadu de Cornus in su de ses seculos ananti de Cristos. Custu aposentamentu antigu de Cornus aiat tentu fama in su dughentos e bìndighi ananti de Cristos ca fiat istadu s'amparu poderosu de sa resistèntzia sardu-pùnica contra sa conquista romana, acuntessida in su dughentos e trintotto ananti de Cristos. A pustis de cust'annu, sa 'idda si mudat a tzitade verdadera e a fùriu de issa fiant nàschidos paritza villas, una de custas fraigada in sos chirros de Columbaris, acante a Còrchinas, dae sa bisura sua si podet pensare a logu termale. In su de batro seculos a sa villa no l'impitaiant prus e una chisterra chi in antis fiat de sas termas betzas l'aiant impreada che a logu de interru. Unu giassu mannu de interros aiat creschidu cara a sud, freghende logos de interru isfossados deretu in sa pedra. Sa chisterra a pustis si fiat mudada a sepulcru gentilìtziu, cun serente una basìlica de interros, fraigada intre sa metade de su de batro e chimbi sèculos pustis de Cristos subra sas tumbas chi bi fiant innantis. Sa basìlica de interros teniat a nord duas àpsides una in intro de s'àtera, Ca sa prus de intro est minoredda, l'aiant fraigada po sestare e poderare mègius cussa majore. Intre sas duas aiant postos chimbe sarcòfagos. In prus, sa basìlica de interros teniat petzi una navada partzida in chimbe ambientes, ue assentaiant sos interrados cun sarcòfagu. A sud-est de s'intrada bi fiat una corte manna ue ant agatadu unu putzu e unu forru po ammaniare e coghere su màndigu e su bufòngiu. A s'acabbu aiant fraigadu unu aposentu ue bi fiat una bratza forsis pro batìgios cun tres iscalinas in duos costados. Intre sa segunda metade de su de battoro seculus e su de chimbi seculus pustis de Cristos, in s'ala sud de sa basilica de interros, aiant fraigadu duas aulas de cultu parallelas e abertas s'una cun s'attera, ma cun s'orientamentu a s'imbesse. Una maiore, chi la mutint episcopale, fiat su logu de sa liturgia fitiana, mentras cussa cara a sud, prus pitica, l'aiant intregada a petzi po fàghere su ritu de su batìgiu. Su percursu in intro de sa catedrale cumintzaiat in s'àtriu e sighiat peri sas navadas e posca in s'àpside artziada chi miraiat cara a est. Duos aposentos de servìtziu, sos chi li narant postoforos, acostagiaiant s'àpside mentras s'altare teniat in tempos innantis unu tosellu in subra. Sa crèsia de batìgios s'aberiat a est po mèdiu de un'intrada, dae ue si colaiat in una trivanada finas a lòmpere in s'àpside chi fiat posta a ovest. Sa mitza de su batìgiu fiat posta in una navada mesana. Su fràigu aiat tentu paritzas mudaduras intre s'acabu de su de chimbi sèculos e sa metade de su de ses sèculos, sa mitza de sos batìgios l'aiant fata poligonale e aiant fatu una caminera pro sos batigiados noos chi andaiant cara a sa basìlica majore intrende deretu dae s'aposentu de servìtziu chi fiat a costados, a manu dereta, de s'àpside. In su costadu meridionale de sa basìlica po sos batìgios s'isterriat una filera de aposentos de istare o pro s'artesania ue ant buscadu finas sa domo de istare de su pìscamu e de sos chi li fiant prus serentes. Intre de sos fràigos ant agatadu una butega de picapedreris ue in intro bi fiant galu materiales che a unu cantu de càtedra e arrogos architetònicos Chi assimìgiant a i cussos buscados in su Batisteru. Sos primos dannos a sas architeturas los aiat cagionados unu fogu chi aiat brusadu mescamente sa basìlica de su Piscamu, chi a pustis si nde fiat derruta in sa pinna de muru orientale intre su de sete e oto sèculos. S'isciusciu aiat tudadu su tretu de sos interros chi fiat serente e aiat giutu sa gente a lassare su logu de sa basìlica e de sos sepulcros.

Chi si praxit duncas custu bìdeu e ndi boreis biri atrus fatus a sa pròpriu manera, depeis andai in sa retza e digitai virtualarchaeology punto sardegnacultura punto it. Nosu seus ancora una borta lòmpius a s'acabu de custa puntada e depeus torrai gràtzias a totu is personis, is entis e is coperativas chi s'ant agiudau a dda girai. Torraus gràtzias, duncas, a sa Regione Autònoma de sa Sardigna, a s'Assessorau a sa Curtura, a sa Suprintendèntzia Archeològica po is provìntzias de Casteddu e de Ristanis, a su Comunu de Crabas, a su Comunu de Durgali, a sa Cooperativa Ghivine chi tenit in gestioni su Museu Archeològicu de Durgali, a s'epigrafista Claudio Farre, a su Comunu de Biddamanna Strisaili, a sa Sotziedadi Cooperativa Irei, a su Comunu de Fonni e a su Comunu de Silanus. Torraus gràtzias puru a bosatrus chi eis detzìdiu ancora una borta de si sighiri e si cumbidaus a si sighiri cida chi benit sempri cun d-una puntada noa de Sa Janna de su Tempus, duncas a si biri.